a sị m ka m jiri ya wee mee onwe m introduce mekwanụ biznes anyị introduce anyị bụ ndị Igbo ee na-abịa ebe a kwa izu ụka niile ka anyị na-akọwara unu afịa anyị na-azụ na-akọwakwanụ unu ka unu ga-esi wee bata ya na ndewonu ụtụtụ ọma ehihie ọma abalị ọma nke ọbụla ọ bụ ebe unu nọ aha m ka bụkwa Ifeọma Ifeanyị Ezeukwu abụ m nwunye bụrụkwa nne ọmarịcha ụmụaka ịtọ mụ na ndị be m bi na obodo oyibo United States anyị wee sịkwa ka anyị bịakwa ọzọ ka anyị si apụta mana tupu anyị a na-ebido m ma-asị ka m sị unu biko unu ewekwana iwe na anyị pụtara obere late um, maka anyị nwee ihe ndị anyị kwesịrị ịhazi you know so anyị wee pụtazie obere late iwe unu adịna ọkụ o biko iwe unu adịna ọkụ anyị ka bụkwa ụmụnne unu nya okay ka anyị ra taata anyị dị mmadụ ịtọ wee na-eme ife okwu anyị na-eme taa ndị ọzọ enweghị ike wee bịa mana nsogbu adịghị anyị ịtọ kwadoro akwado anyị kwụ chim chim anyị ga-enyekwa unu ka anyị si enye unu nyefekwa unu sef karịa ka anyị si enyebu unu maka na anyị nwee oge maka na anyị bụ sọsọ mmadụ ịtọ mụ na ụmụnne m nọ ebe a ka unu si wee fụ m ma-akpọnite fa ka fa gwakwa unu ebe fa si wee na-ekwu maka ndị enenebeghị anyị mbụ ma ọ bụ ma ndị na-enenebu anyị mbụ ha amasịghị anyị niile ka m kpọnite nwanne m nwaanyị bụ Doris ka ọ kọwara unu onye ọ bụ na ebe o sikwa wee na-ekwu Doris.
daalụ hinne sista Ifeọma daalụnụ ụmụnne m ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma abalị ọma na mpaghara ụwa niile ebe unu nọ na-ekiri anyị m sị ka ọ dịrị unu na mma anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa ka nwanne anyị nwaanyị kwuburu na asatọ ka anyị dị but atọ anyị dị anyị ihe ndị Igbo na-akpọ obere nsị na-emebi ike ọ ya wụ nke a anyị wụ- anyị dị obere but ihe anyị na-egbu ihe anyị na- ihe anyị na- anyị na-aga ịgụ- inye unu today ga-awụ ọ ga-adị ka machine gun dum dum dum dum so ya wụla anyị jiri kwado ọfụma ka ọ nụrụ nke anyị ji bịa aha m wụkwa Ada Doris Alụmeke ebikwanụ m Ireland mụ na di m na ụmụ atọ ụmụ m na-azụkwanụ ahịa igwe anyị na anyị na-ekwu okwu ya so ọ ya na-asị ka ị weta mmanya gị na popcorn gị ka ị desa ka ị hụrụ machine ka ị bịa nụrụ machine gun ka anyị ji bịa taa ka ọ dịrị unu na mma igbo bụ igbo ekenekwa m unu nke anyị bu wee bịa taa bụ machine gun ewo ọkwa anyị agbagbuna ndị mmadụ machine gun a abụrọkwa nke eji agbagbu mmadụ o, ee ọ nke eji agbagbu unu wee fụ ka obi anyị si adị aṅụrị aṅụrị eme anyị polina polina mgbe ọbụla anyị pụtara na program a maka anyị na ụmụnne anyị na-eje ịkparị ana anyị na-achọ ka anyị gwa fa na ụzọ dị esi edozi ife erika esirọ ofu ụzọ egbu oke ụzọ esi egbu oke erinne ya ka anyị na-ewetara unu ofu ụzọ anwa bụkwanụ the best way the best way ị ga-eji wee gbuo oke gị m wee na-asịkwa ka m kpọlite nwanne m nwaanyị si Belgium ka ọ kọwakwaranụ anyị onye ọ bụ maka ndị na-amarọ ya ngwanụ Salome Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuonu
Igbo ndị ọma na-ege ntị mma mma nụ ọkwa nwanne unu nwaanyị Salome maka ndị na-amara onye m wụ nke bi na Belgium na-eji ụkwụ keke Napep aga na Germany chetakwa echefukwala a sị m ka m bịa kpọtụrụ unu n'ụbọchị nke taa n'ụbọchị nke taa a sị unu bịa were oche ka unu nụ ihe a na-ekwu a wụ m nne ụmụaka anọ m alụ ọrụ and anọkwana m azụ ahịa igwe ụbọchị nke taa aga m aga Germany m ga-anọ na Belgium ị hụrụ ya so ka anyị wee kwuo okwu a dịka nwanne nwaanyị siri kwuo ọ sị na anyị bu machine so unu bịa nụkwa unu bịa hụ egbe igwe ebutere unu ọ ga-abara unu niile n'uru otu n'otu daalụkwanụ rinne
ndewo ọmarịcha nwaanyị izu ka eme ndị be anyị tata abụrọ ụbọsị anyị na-akọrọ je ebe a kọrọ je ebe a anyị na-adị enwetebe ozi dị iche iche ee from ndị na-achọ ka fa mara ife anyị na-eme nya bụ ozi dị iche iche anyị nọkatakwa anyị apụta mgbe ịzagide onye a ịza Johnny ịza Nkiru ịza Chidiọgọ ị na-aza mmadụ dị iche iche ofu ajụjụ anyị wee sịkwa mba ka anyị si abịa ka anyị nọkọ ọnụ wekọ nya bụ ajụjụ ọnụ wee za ya ka ma Johnny ma Chidiọgọ ma Nkiru ma Izuchukwu onye ọbụla gee ntị ọ nụrụ nya bụ azịza ka a ghara ịdị na-eme ofu ofu ọ na-enye nsogbu maka e nwee onye na-azụ afịa nwee imirikiti ihe ọ na-eme ị na-aza ofu ajụjụ ị za ya taa ị za ya echi ị za ya nwanne echi o nwe ka o si eme so um, ife anyị ga-eme tata bụ ịzakwa ụfọdụ ndị ajụjụ anyị nwetago unu ma mgbe gara aga anyị bịa ebe a bịa zaa ajụjụ tata anyị nwekwa ajụjụ ndị ọzọ na-ajụgasị anyị wee wekọọ ya ọnụ sị ka anyị bịakwa bịa zaa ya enwere ike ọ bụrụkwa ife i bu n'obi ịjụ gekwa ntị ka anyị na-eje ịza ya kịta ka ị nụ nyabụ ajụjụ makwanụ ka esi wee za ya m wee jiri ohere a wee na-akpọlite nwanne m nwaanyị bụ Doris Doris nwee ajụjụ naabọ ọ ga-aza ofu n'ime fa wee bụrụ ee ife a na o nwe onye jụrụ sị ị nwee ike ịkpọ m ka ị kọwara m biznes a ọfụma onye ọzọ wee sịkwa ee Doris kedu ife mere i ji wee na-asị m nene 90 minutes webinar ọ maka gịnị ka m na-eji wee nene ya Doris wee sị oke na ọ ga-akakwa mma ka ya zaa ajụjụ ebe a nya bụ ọ bụkwa na i bu nyabụ ajụjụ n'isi ka ị gee ntị nụ ka o si wee na-aza ya Doris ngwanụ ị nwee ike ịkpọ m Ka ị kọwara m biznes a ọfụma. Ya na kedu ife mee m ga-eji wee nene 90 minutes webinar? Maka gịnị ka m ji enene ya? Ngwanụ.
Daalụ rinne sista Ifeoma Chi m gọzie gị. Ịjụ ọ wụ na m ma na ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ a. Ee, kee kwanụ ị na-azụ ahịa mepe shọpụ gị ma ị ga na-eme attend your customer kee ihe i jikwa mepe shọpụ gị shọpụ anyị dị open maka biznes a m ga-akpọnụ gị nwere ike kọwatara gị maka azụmahịa azụmahịa nke anyị na-ekwu okwu ya m kpọọ gị tupu m ana-akpọ gị ihe izu mbụ ị ga-eme ị ga-enye m email adreesị gị na aha gị ka m were ya rejista gị maka m rejista gị ebe ahụ gị enwerekwanụ ike nwee access to 90 minutes video a na-ekwu okwu ya then m rejista gị ebe ahụ m enwekwanụ ike na-ekwu mgbe m na-ekwu ụkwụ eshie m ike n'ala ma mara na onye azụmahịa m enwere ike kọwatara gị ya si na mbido ya ruo ebe ị ga-aghọta ya ọfụma m ga-akpọ gị kọwara gị ya but ọ bụrụ na i nye m email adreesị gị na aha gị ihe izu mbụ m ga-eme wụ m etinye aha gị na webụsaịtị m tinye email adreesị gị ebe ahụ m tinye ya then m ga-esendiziri m ga-emeziri gị ozi na your email adreesị ahụ link ebe ị ga-aga wọcha replay 90 minutes ị nwere ike gị jụọ onwe gị kee kwanụ ị wọchịwa 90 minutes kee ihe ị ga-eji wee wọcha the 90 minutes video maka na ihe mmadụ lere anya ya mgbe ị na-ele ihe ị ga-aka aghọta ya ọfụma than mgbe mmadụ na-akọrọ gị ya n'ọnụ ọ bụrụ na ị na-ekiri ya gị na-aghọta na-edetu ọ wụrụ na ị nwere ajụjụ i nwe gị na-edetu ya mgbe ahụ ị wọchịcha ya detucha ajụjụ niile ahụ kpọzie m sị m ehe awọchịchago m ya lee ihe na-agbagwoju m anya ị jụzie ya m na-akọwaziri gị ya mgbe ahụ ị nwere ego ị nwerego experience na ihe ndị ahụ mgbe ahụ ị nọ na-awọchị ya gị na-aghọta ya ọfụma maka mbido ugbu a na-akọ ya o nwere ike m missie ụfọdụ ihe ị kwesịrị ịma but mgbe ahụ i ji anya gị kirie ya ị ga-ahụcha ihe ọwụla ị nwerezi ajụjụ ebe ahụ m zawazie ya gị ghọta ya ọfụma maka o nwere ike mbido ugbu a m na-asị gị ee ị gara ọ wụ na ị ga na Mgbeke na onye nke a mere nke a, onye nke a mere nke ị ga na-asị ha ha na-akọ ọ wụ akụkọ ka a na-akọ but ị na-awọ ile ya n'anya gị gị hụrụ anya gị hụ ndị mere ya na otu ha si mee ya otu ha ebe ebe azụmahịa a dịrị ha but m na-akọrọ gị na Mgbeke mere ya ya zụọ ụlọ zụọ nke a but mgbe ahụ gị nwa na-ale ya gị hụ Mgbeke ahụ n'anya gị ya egosi gị ihe ahụ o mere igosi gị ihe niile o nwetara na azụmahịa ka ihe ị ga-eme ị ga-aghọtanụ ihe ọfụma than mgbe m bịa na-akọrọ gị ya sọ ọnụ m na-akọ ya sọ ọnụ ị nwere ike ịsị na ọ akụkọ ifo ka ọ wụ but ị wọchịa ya n'anya gị ehe ị hụgo Mgbeke gị hụ ihe ndị o nwere gị hụ famili ya gị hụ ihe ọbụla maka na azụmahịa ihe ọbụla anyị na-eme dị nnọọ clear so gị hụ otu ị na-ahụ ihe white gị ama na ọ white otu anyị dị o nweghị ihe ọbụla e, o nweghị ihe nzuzo dị ya ọ wụ na ihe dị white a ga-asị gị na ọ dị white ị gakwa lee anya ị ga-ahụ ya na ọ white ka ọ dị so ihe mere ị ga-eji wọchị ya the 90 minutes vidio ọ wụkwa ma m ga-akpọ gị m ga-akpọ gị kpọgharịkwa gị maka na ị batanụ ị batagonu mụ na gị nọzi til m make sure na bis na ahịa gị guzoro na-azụ otu ọ ga-esi dị ka ihe gị m ga-akpọ m ga na-akpọ gị mgbe ọwụla even gị nwa ga na-ejizi aka gị nọtụsị gị sef ị sị ka ị kpọọ m ka ị kọọ akụkọ maka azụmahịa so otu o si dị m ga-ebufe nyeghachi nwanne anyị nwaanyị maka na oge adịrọzi daalụ rinne sista ifeọma ndewo ndewo doris ndewo ị kọwachara ya nnọọ ọfụma anyị anaghị ajụ ịkpọ mmadụ hmm? Hmm. ị nwere ike ịkpọ m bifo gị ejido anyị bụ ajụjụ anyị asị na gị ee anyị ga-akpọ gị anyị ajụ ịkpọ mmadụ na ihe anyị nọ ebe a wụ inyere ndị mmadụ aka etu ahụ ka e si nyere anyị nwa aka anyị wee bido biznes a ọ kwa na oke na ọrụ anyị inyekwara onye ọzọ aka ka o wee hmm. bido ka o wee gbanwee ndụ ya maka gịnị ka anyị ga-eji sị gị mba na anyị agaghị akpọ gị hmm. a ga-akpọ gị kpọọ gị kpọọ gị kpọchikwa gị azụ ịhụ na ya Doris na-akọwakwa sị kedu ihe eh, onye a sị kedu ihe m ga-eji wee lelee maka gịnị ka m ga-eji lelee 90 minutes vidio na o wee gwa gị na ihe ị ga-eji lelee ya wụ ka ị wee jiri anya gị jiri ntị gị gee ọ vidio ị na-ele ele gị na-ege ege right ihe mm. mmadụ kọwara ihe ị gụrụ n'aka gị na ihe ị lelere n'anya gị ka mma karịa ihe a kọwara gị akọwara o nwere ike ọ na-akọwara gị ya na-emix up things or ya hmm. na-eme omit certain things mana i le ya n'aka gị ga-ahụcha ihe niile dị na ya nụ ya na ntị gị hụ ya n'anya gị ọ wụhụ mmadụ gwara gị ya ihe a wụ ihe rekọd rekọd and ọ ihe mere hmm. eji n'ahịa ya vidio ahụ dị mkpa ọ nya bụ the first step mm-hmm. ị ga-elele nata ya bụ vidio anyị anaghị alaiki ndị mmadụ ịkọwa akọwa hmm. maka onye na-akọwara gị like we said nwere ike mix up things nwee ike chefuo important information ị kwesịrị inwe anyị wụ human beings so ya mere ha ji mee vidio ahụ so that onye ọbụla ga-ele ya vidio ahụ wụ vidio ma mgbe eke ma mgbe orie ma mgbe afọ ma onye ọbụla batara n'ahịa ofu vidio ahụ ka anyị na-ele ọ dịghị iche iche ihe mere mụ ka m kọwara unu ofu onye jụrụ m ofu ajụjụ ahụ ọ jụrụ m maka gịnị ka m ga-eji lelee vidio ihe ọ jụrụ m wụ ị nwee ike ịkọwara m banyere ahịa unu na-azụ m sị ya yes aga m akọwara gị ya mana m na-eji vidio kọwara gị ya ya sị m vidiyo m sị ya ee kekwanụ otu m si eji vidiyo akọwara ya m sị ya maka ihe niile m ga-eneed ịkọwara gị nọ n'ime vidiyo ahụ so gị lelee ya wụ vidiyo ya gwa gị ihe niile then ihe ị ga-ajụ m wụ ajụjụ ihe ị ghọtahụ vidiyo 90 minutes ị sị m kọwara gị ya in 5 minutes is a disservice to you hmm. because I may eme omit a lot of things ị kwesịrị ịma ị na-agaghị ama mana i lele o nweghị otu m ga-esi kọwaa gị vidio 90 minutes in 5 minutes mana i le ya lechaa ya o nwee ihe ị ghọtahụ gị detuo ya ị sị m na elechaana m vidio ahụ m nọdụ ala sị gị ngwa kedu questions ndị i nwere o nwere ihe gbagwojuru gị anya ị na-aghọtahụ then anyị na-ekwuzi of specific things i need the clarification on ọ wụhụ the general the whole video so ọ ihe o ji dị mkpa na ị ga-enene ya bụ 90 minutes video ama m na ị ga-asị 90 minutes chai 1 hour 30 minutes ji lele video nne m hmm. 1 hour 30 minutes ahụ agwa gị ihe o bu agwa gị ihe o bu na-abịa ị ga-asị chai kedu ebe m nọ since ụbọchị mana nsogbu adịghị nwanne anyị nwaanyị Doris akụziena question ahụ kụọ ya riri ọ wụkwa na ọ ka nwere ihe na-agbagwoju ya anya nya kpọtụ Doris ọ ka ga-akọwakwara ya ọfụma ka m gafee Belgium hmm, ebe ọmarịcha nwanne anyị nwaanyị bụ Salome nọ Salome ga-azara anyị ajụjụ si n'obi ya dịkwanụ n'ịzụ ahịa mana okwukwe ya esichaghị ike na ya ka nwere doubt na okwukwe ya esichaghị ike wee sịkwa onye ọzọ wee sịkwa n'ihere na ya wụ onye ihere na ihere na-eme ya ma kedu ka ya ga-esi wee gaa n'ihu n'azụmahịa ebe ya bụ onye ihere Salome kọwara na anyị ihe onye nke sị na obi ya dị n'uche ya dị n'ahịa mana ee eh, okwukwe ya esichaghị ike kedu ihe ọ ga-eme ka okwukwe ya wee sie ike onye nke sịkwanụ na ya wụ onye ihere ọ dị possible na ya ga-asucceed na business a kedu ihe ị ga-agwa ha kedu azịza ị nwere for them
Oh, nwanne m nwaanyị daalụkwala nne eziokwu m niile em ịsa m ga na-asa ajụjụ a ofu ofu ị ma na azụmahịa igwe ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịbata ya sị na okwukwe ya esiri ike na ya chọkwara ime ya o but okwukwe ya esiri ike na ya amaghị ka ihe nwere ike itinye obi ya wee kweta na ọ na-eme eziokwu m niile anyị niile batara ya nọ anyị chekikwara echetụkwara ụdịkere echiche ahụ sịkwa na hmm, onye makwa but anyị wee kaa obi sị ka mba maka ọ bụrụ na ị bataghị bịa isigo ka ị try tụ ya obere ị gaghị ama ị makwa ihe na-eme ndị mmadụ na-eji enwe obi abụọ ma ha chọrọ ibido ife ọhụrụ wụ na ụfọdụ ga-asị emebula m nke a em ọmata ọ workụrọ m meme nke ọzọ ọ workụrọ m meme nke ọzọ ọ workụrọ m maybe ha niile wụ ofu mba ọ wụghị ofu mụnwakwa na-ekwu okwu emekwala m ndị m mere mechaakwa ndị niile m mere ya wụrụ na ihe niile m bara ebe ahụ na ọ wụghị ihe m hụrụ ma pụtakwa ma bata na nke a mgbe a bịara bịa gwa m na nke a okwukwe m eshikwa ike o but a gwagidekwara m ya o ihe ị chọrọ ime ihe obi gị ya na-emetụ gị n'obi ihe ahụ wụ sign obi gị jiri sị gị go for it ya bụrụ na mmadụ nọ na-agbasa ozi ihe gbasara business a gị nọrọkwa na ebe ị nọ na-emere ihe ọzọ hụ ya gị mepee ya gị lee ya anya hmm, ok after a day or two gị baakwa the same thing na-abịa ya wụkwa ugboro abụọ ugboro atọ ihe ahụ wụ sign na-asị gị tinyegodi n'ihe o chere so kedu ihe m chọrọ ikwu ọ bụrụ na ị bata bịara bịa bata ya n'ime akọbụọrọ gị ya ebe a nke ị ga-esi mara ka ihe ị na-eche ka ọ wụ otu ọ dị ka ọ na ọ wụghị otu ọ dị mana ọ bụrụ na ị bataghị chetakwa ị maghị ihe gbasara ya nọ o nweghị ihe ọwụla e kwuru nke ị mara ị ga na na-ekwu nnọọ ga-akọrọ na-aga ya wụrụ na ihe ọzọ bụ ihe a na-eme ọ ya nwa mere nwanne ya nwaanyị jiri kwuo okwu sị gị na gị wọchaa that 90 minutes video maka ebe ahụ ọ bụrụ na ị na-asụ asụsụ igbo dịka ị na-asụ asụsụ igbo na ị gaghị asụli asụsụ oyibo ị ga-abịa bịa chenjie language nke ị na-aghọta gị sụọ ya gị gee ya ị gechaa ya ọfụma ya kọwara gị gị hụ ya n'anya ya wụrụ na ị bịara bịa bata ebe a live ebe nke ị ga-ajụ ajụjụ ozugbo ị na-eweli nnọọ aka ajụ ha ajụjụ ihe dị otu ihe dị otu a na-ara m ahụ mana obi eshighị m ike ebe a nke a ga-asa gị ya real people real question real answer ha asaa gị ya mgbe a na-asa gị ya ka a ga na-enyekwa gị ihe ịma atụ na-agwa gị otu ị ga-esi eme ị hụrụ ya so ọ ya mere eji na-ekwu ihe nọ na business a wụ ka ihe a na-ekwu ya black and white emepere ya n'ebe ị ga-ahụ ya ọfụma mana ọ bụrụ na ị bata inside ka otu ị ga-esi amata maka ọ bụrụ na ị bata inside nwe otu anyị ga-esi agwa gị ya gị ghọta ihe niile nọ n'ime awụghị ihe m ga-ekwu for even 20 minutes mmadụ nye m 20 minutes kwuru agaghị m ekwute ya ọfụma so ya nwa mere o jiri dị mma ịbata gị nwe ihe a na-ekwu and obi shikwa n'ike dịrị ebe o buru ibu ya bụrụ na o nwere onye ị jụrụ ajụjụ e nwere kọmuniti a ga-asa gị ya ị makwa ebe ị batara nnọọ ọ bụrụ na obi ka gị gị bata enye gị onye ndu onye ga ọ bụrụ na o nwee ihe mere nụ ahụbeghị m ebe a na-eme mmadụ ịbata na business enye gị onye ndu and enye gị ofu a ga-enye gị abụọ ihe a wụ nnọọ evidence izi gị that bata anyị nọ na-eche gị otu ọbụla i siri nnọọ chọọ enyemaka anyị anyị ga-enyere gị aka ihe ọbụla ị chọrọ nnọọ anyị ga-emere gị ya ruo mgbe ị ga-ahụ na i guzogo ị ga-emeli ya n'aka gị ihe ọbụla na-edoghị gị anya anyị ga-akọwa gị anyị ga-etinyere gị aja n'ukwu ihe a mụwa mmadụ gwa m otu ahụ for me is an assurance m asị okay ka m geegodi onye a ntị mara ihe a na-ekwu ihe nke ọzọ m chọrọ ikwu mmadụ ga-asị na ya na-asọ ihere ka otu a ga-esi azụ ahịa azụta mee ọ wụ nnọọ ma i wepụtara onwe gị na e nwere ike mgbe izizi gị bidogo na ọ bụrụ na post ihe ma ị chọghị iwepụta onwe gị ị ga-azụ ahịa azụta ya ọfụma i wepụtara ihu gị i wepụtaghị ihu gị ị ga-azụ ahịa ọ bụrụ na o nwee ihe graftụrụ gị post ya ya wụrụ nnọọ video ị nwere ike video nnọọ pụọ nnọọ ebe ị gara outing gị video gị gaa shop gị video anything ọbụla hụrụ nnọọ ị createla content gị were tinye ebe ahụ anaghị aga n'azụ until ruo mgbe ị bịara bịa nweta ihe a na-akpọ confidence courage iwepụta ihu gị n'ihu akwụkwọ ga-eme ya anyị niile na-agbalịkwa mụa na-ekwu okwu ugbu a mgbe izizi amadị m ma m ga-ekwuli okwu n'ihu akwụkwọ m apụta otu a na-ekwu okwu enweghị m courage at all mgbe ụfọdụ m pụtakwanụ agaghị m ama ihe m ga-ekwu m legidekwa onwe m m asị live akọtigo na ịntanetị m na-enye nsogbu m apụọ rọ m ka ihe na-eme ya efriziri m efrizi there m anọgidekwa m asị amụkwa m ya ka m laghachikwa na my training maka e nwekwa training otu a na-esi eme kedu ihe m mere m ebido posting m ana-epost obere obere m aga activity ụmụaka ndị na-akụ basketball m evidioro ya m eposta m ewere ya mee live nne vidio edit m ana-ekwuzi okwu ọ voice m ka ị ga na-anụ gị na-ahụ ebe ụmụaka na-egwu egwuregwu ị hụrụ otu m siri bido m nọgidekwa mụ aga nnọọ na eh, ebe app eh, ebe a na-ekreti nnọọ content butecha nnọọ ihe niile yiri ihe m chọrọ ikwu ya na ihe m chọrọ ikwu wu the same thing m ewere ya dosakwa m etinye voice m otu a ka m megidekwara na-ebuild onwe m maka ebe a ị bata nnọọ ihe mma ihe mma a na-aka aka ebe a wu ịmụta ihe a na-amụ upgrade a na-amụ ife ọfụrụ every day every day ị na-amụtakwa gị ana-etinye na nke i nwe enwe ị na-amụta gị ana-etinye na nke i nwe enwe until ihe niile na-eme nnọọ gị bịa mụtacha obi bịa shie gị ike mgbe ahụzi ị pụtazie n'ihu akwụkwọ eyizie ka ebe ị na-agụ news ị hụrụ ya ị gaghị efrozu ị gaghị eme nọgide gị asị ee kekwanụ ihe m chọrọ ikwu hmm, anyway amaghị m ihe m ga-ekwu ngwanụ bye bye mụnwa maka m makwa atụ ekwuola m ya before ọkwa mụnwa na-ekwu okwu ugbu a wụrụ onye nọgidekwara na mgbe izizi m na-abịa live m agbara kịrịkịrị pụta nnọọ m etinye camera m tinye everything m ana-ekwu na-ekwu na-ekwu kwuo almost 20 minutes ihe niile m na-ekwu nọ na mute ee until ndị na-ekiri m na-asị we don't hear you o we don't hear you m asị ee m elee ya anya ya wụrụ n'eziokwu m ebidokwa n'isi m ebu ụzọ chịchaa onwe m ọchị m asị chukwu ị hụla ya makwa m ama o ị hụrụ ya mgbe m na-amụ amụ mụ emegidekwa ugbu a kwa mụa at least ma ọ dịghị n'ihe ọzọ m amara na before mụ agara imepe ọnụ m o nwere mic ebe a na-epress aka ọ ga-ebu ụzọ cheki ka dị mic ahụ ọ dịkwa ọ dị open ka ọ na i klozuru ya mgbe ụfọdụ mụọ ị hụ ihe ndị a niile ihe niile ị chịkọọ ya ọnụ ọ wụghị nsogbu ị na-asọkwa ihere ị ga-ejikwa ya ga-emake ya na business a ya bụrụ na ị na-asọ ihere ị ga-emake ya na business a mana ihe wu isiokwu kedu njikere gị kedu otu i siri chọọ ya kedu alọ alọ i buru bịa kedu ihe bụ your dream kedu ihe ị chọrọ ime achieve kedu ihe butere gị kedu your reason i jiri bido azụmahịa kedu otu ị ga-esi chọọ ya nweta ihe ahụ ị chọrọ ọ ya wụ ihe dị mkpa ya mere nwanne m hapụzie ihe isi ihere maka ị ma na nke a ga-agaferịrị weta passion gị weta zeal gị weta nnọọ akọnuche gị niile otu ọbụla i siri chọọ ya iji wee zụpụta ihe ka ị wee nwee nwee ka ihe a na-akpọ ya result ka ị ma achieve your goal were ya bịa anyị ga-etikwara gị aka nyere gị aka ya mee ya ebe ọ ga-ama mma gị nweta ihe niile ị na-achọ daalụkwa na olie nne
ewu anyị gwara unu na anyị bụ machine gun bịa taa hmm? I hope o nwebeghị onye dara nụ anyị agbabeghị onye ọbụla ihe a ee e, e, anyị gbaa gị merụọ gị ahụ ma ọ wụkwa nke ị da ka ị wee bata business a biko anyị chọrọ ịgbagbu many people ka ha were bata ọ wụ na ihe anyị na-ekwu na-emetụ gị n'ahụ ọ wụ na ihe anyị na-ekwu na-emetụta gị na ọ na-resonate with you na ị nọ na situation ahụ right now na-ajụ kedu otu m ga-esi gafee ya ihe a wụ ohere ihe a wụ ohere kpọtụ onye ọbụla n'ime anyị ebe a anyị ga-enyere gị aka ihe niile nwanne m nwaanyị na-ekwu ebe a wụ a hụ ihe ka ubi e ree ọba a hụ ihe ka ubi e ree ọba mgbe agụrụ gụrụ gị agụrụ gụọ gị gị hụ ihe dịka nni picture ya dịka nni ihe ga-enye gị ndụ a na-eji gị na-eke gị agbụ gị na-alụ ọgụ ka ị bịarutegodu metụ ya aka maybe na i metụ ya aka na agụrụ ahụ ga-agụdebe gị ọ ya bụ ihe nwanne m nwaanyị na-ekwu na ịdị shy wụ na ị hụbeghị ihe ị hụ ihe shyness ga-agbapụ from the window mgbe ị batara ahịa gị hụ ihe ụmụ nwanyị ibe gị ma ụmụ nwoke ibe gị na-eme gị hụ ego ole ha na-akpata kwa ọnwa gị nọdị na-asị ee adị m shy adị m shy mba ị ga-echetakwa na ịdị shy eziokwu ka m na-agwa gị shyness agaghị agbatazi gị n'isi ma otu ihe niile ị ga na-eche wụ ọ gịnị ka onye a na-eme kedu ihe ọ na-eme gị kpọtụ ya sị ya biko kedu ihe ị na-eme ana m ahụ na ị na-akpata ego ole dị otu a kedu ihe ị na-eme a sị ihe onye onye na-arịa ahụ a sị ya nne ọrịa ga-egbu gị in one week mana ị hụrụ efere nshi a dị ebe a na iri ha anya ya ị gbakela kedu ihe ị ga-eme gị buru nshi ahụ ị gaa amadụ mgbe i ji richaa ya na-ajụ ha ma ọ fọrọ ọzọ maka ihe ị chọrọ wụ ndụ ihe ị chọrọ wụ ka ị dị ndụ ọ wụ otu ahịa a dị ihe ị chọrọ wụ ihe ga-asọvụrụ gị problem ahụ ị nọ n'ime ya shyness ga-esi na window gbapụ ị gaa na-echeta dị na o nwere mgbe ị dị shy onye kwuo gị sị ọkwa n'eziokwu makwa na o nwekwanụ mgbe m dị shy m na-anaghị ekwuli okwu otu ọnụ na-agba nwanne m nwaanyị bụ Salome kpakpakpakpakpakpa sometimes m na-ele vidiyo ya ya na-ekwu ka iche onye gwara m na o nwere mgbe ọ naghị elele ekwuli okwu na vidiyo agaghị m ekwe aga m asị na ọ wụ ashị so nwanne m nwaanyị ma nwanne m nwoke ekwena ihe na-enweghị ihe ọ wụ na-enweghị uru ọ bara na o nweghị ka ọ ga-esi sọlvụra gị problem gbochie gị ịga n'ihu na ndụ gị bata ebe a hapụ shyness ka o si ka nwanne m nwaanyị si kwuo a gaghị akwaba gị gaa n'ihe onyonyo ga kwuo okwu o nweghị onye ga-eme ya ọ gịnwa ga-eji aka gị mgbe ị feel na ị dịna comfortable gị jiri aka gị mee ya mana a ga-egosi gị ụzọ dị iche iche ị ga-esikwa wee na-eme business gị na-agakwa n'ihu without ịpụta n'ihe onyonyo until obi eshie gị ike gị sị adịna m nkwado achọzi m ịpụta n'ihe onyonyo gị pụta ọ wụkwa na ị chọghị ịpụta o nwere ndị na-eme business a garana far na-apụtatụbe n'ihe onyonyo ma ofu ụbọchị mana ha na-eme ad ha na-eme ihe niile ha kwesịrị ime ị hụna ya so ihe onyonyo awụghọ nsogbu na ihere na-eme gị egbochina gị nwanne m nwaanyị ma nwanne m nwoke ee eh, inyere ndụ gị aka nyekwanụ ndụ ezinụlọ gị aka ihe a wụ ụzọ ndụ ihe a wụ oxygen na-enye ndụ ahapụkwala ya sị na ihere na-eme gị kpochapụ ihere anyị anọ na ihe ihere ihe ga-eme ka m ghara ịga n'ihu ya abịakwala m ọ bịakwanụ m aga m ama ka m ga-esi mee ya m gbubie ya gbubie ya were machine gun m gbagbunyụọ ya anya ya nwụọ ya nwụọ ejighị ahụhụ anya isi biko anya isi ngwanụ o ruola m n'aka ka m kwuo ka ịhapụ m taa m na-ekwugide until chi jie bọọ ka m gaa na nke ee eh, questions nke ajụrụ m nke izizi wụ onye a sị m kedu ihe m na-ere ma ọ wụkwanụ enyemaka m na-enye wụ ihe em, ya nwere ike ịdị na-ere ma ya bido ee azịza m na ya bụ question ya bụ ajụjụ bụ na onweghị ihe m na-ere ana m ere ihe ọbụla onweghịkwanụ ahịa ị ga na-ere onweghị ngwa ahịa ị ga na-ere ama m na ị ga na-asị kedu ụdị biznes wụzi ihe a ana m ere ngwa ahịa elekwanụ ụdị biznes m na-eme anyị na-akpọ ya lifestyle marketing attraction marketing ọ ihe anyị na-akpọ ya anyị anaghị ere ngwa ahịa anyị ana-akpọwa akpọwa anyị anaghị ere ere ị gaa na peji anyị ọ wụkwa na ị na-eso anyị ị ga-ahụ na onwebeghị onye n'ime anyị sị zụọ shu ịzụọ one gị nweta one half price ma ọ buy one and get one free ma ọ lee shu a anyị try describe ya or lekwa efe a ọ ihe dị otu a ime ya otu a gị yiri ya eh, boys follow me anyị anaghị akpọwa akpọwa anyị anaghị ere ere anyị na-eme lifestyle marketing kedu ihe bụ lifestyle marketing attraction nwanne m nwaanyị salome na-asị gị content creation mere involve either na icreatiri n'onwe gị chepụta ihe ị ga-ede ma ọ wụ ihe ị ga-ese ma ọ wụ vidio ị ga-eme or na ị mere ịrekọdụ vidio ị gaa function or ụmụ gị gaa birthday or something or gị gaa party or gị gaa hiking or gị gaa ihe ọbụla gị rekọdụ ya bụ vidio postuo ya your lifestyle your lifestyle gị wụ onye na travel gị nọdụ ala na airport gị rekọdụ ihe na-eme ebe ahụ gị postuo ya maybe tinye voice oh anọ m na airport na travel lekwa ndị m hụrụ na-alụ ọgụ o oh, lekwanụ ka onye a si dress efe ya amaka o oh, lekwa obere nwa na nwa amaka o oh, leenụ nwa m otu ọ dị gị you know it's lifestyle ya wụrụ na ị na-alike isi nri gị na-ete ofe gị ahụ with medemede ngwọngwọ niile nọ n'ime ya isi ewu ee eh, kpọmọ shaki ihe niile gị gwọgbujuo ya ebe ahụ gị vidiyo ya sị ofe ka wụ ee eh, di m richaa ya m sị ya nye m 50 million ya ọmụ ga ama mgbe o ji dee the chek were ya kpa m n'aka gị see ya otu ahụ gị tii gị ya ọ content creation ọ ya wụ ihe anyị na-ere kedu kedu uru biznes anyị na-eme baara gị kedu ihe ị na-akpata na ya na-awụghị ihe ego ego wụ one of it mana kedu ndị ọzọ ọ na-enye gị ndị ọzọ ọ na-enye gị wụ na ị nwe ị na-enwe efe for family gị ụnụ gaa ihe dị ka picnic gị na ụmụ gị na di gị gị vidiyo ya or see pictures tinye na ya sị ha lekwa ihe m na-eme ndị ibe m nọ n'ụlọ ọrụ 8 to 9 or 9 to 5 m nọ here mụ na ndị be m na-enwe aṅụrị biznes m nọkwa na-arun anọkwa m n'aka mụ na ndị be m na-enwe aṅụrị anọ anọ m na-azakwa ajụjụ na fon hmm. ọ lifestyle content creation attraction marketing so anyị anaghị ere ngwa ahịa ihe a wụ ihe anyị na-eme and ihe a wụ ihe onye ọbụla nwere ike ime nwa m nwoke na-akụ basketball and ụmụ m e, e, e, ha wụ ụmụ ejima ụmụ nwoke na ha na-akụ basketball ha na-agba ọsọ ana m eso ha na-agagharị ọ wụ na m na-eme 9 to 5 aga m enwe ike eme ya hmm. ị hụna ihe a wụ uru m kpatara na ana m arụ ọrụ nke m nwee ike na-eso ụmụ m na-aga ihe ha na-eme ha enwee mitin na skuul m soro gaa mgbe ndị ọzọ nọ 9 to 5 mana ọ kwụsịkwaghị biznes m ịdị na-arun m nọkwa na mitin ahụ nwee onye onye jụrụ zara m ajụjụ m meghee fon m zia ya one second azachana m ya m continue with ihe a na-eme ebe m nọ Mommy, I'm on Nintendo. It's not 12. So, ya wụ ya wụ ihe m na-eme. Eh, Oh, it's you're distracting me, please. I'm, I'm on live. Stop doing that. So, unu ewekwana iwe biko ọ- ọ nwa m nwoke. Ihe ọzọ, azịza ọz- ọzọ m nwere ịza wụ onye sị ọ dị possible na biznes a na ọ wụ sọsọ ebe m bi ka m ga na-eme ya ya ọ wụ an international biznes biznes anyị awụghị sọsọ international ị sị international ọ meanịrị na maybe o nwee two or three countries nọ abroad ọ nọ na-anọghị n'ogbe ebe i bi wuo ndị gị na ha na-emekọ biznes biznes anyị dị global m sị global o menyere na ụwa niile ụwa niile ebe ọbụla ị nọ n'ụwa ị ga-emenwu biznes a ị nọrọkwanụ na Lagos i biri na Lagos na-eme ya ị ga na-erichi ụwa niile na biznes ụwa niile wụ your market can you imagine kedu population ụwa about 8 billion right where you are exposed to 8 billion people kedu ihe ọzọ ị chọrọ market gị customers gị gbasara ụwa niile anyị gabe ihe anyị dị na community anyị a wụ 200,000 plus anyị scratch bedo ahịa anyị 8 billion that's the population of the world anyị just dị 200 and something thousand in this business community. So ị hụ na ahịa gị gbasara agbasa. Ị gaghị asị o oh, na ndị mmadụ agwụla onwezi onye m ga na-agwa maka biznes a the market adịna saturated 8 billion people market ebidobe ebido o wee fọkwa nke bụ saturated hmm. ahịa a wụ ahịa ị ga-azụ n'ụwa niile ebe ọbụla ị nọ ị na-enweta customers from eh, eh, from Japan from India from Sri Lanka from Australia from Germany from Belgium from any part of the world gị mee ad on Facebook ya agaa ụwa niile gị mee ya on TikTok ewo everybody nọ na TikTok ga-ahụ ya ị hụna ya so ọ wụ sọsọ international it is global gị nọrọ na vileji gị na-eme ya nwe ha ịntanetị ị ga-eru ụwa niile as long as i ji fon gị nwee ịntanetị ị hụna ya ọzọ wụrụ ee eh, kedu kedu kezi ihe m chọrọ ikwu na nwa m nwoke na-enye nsogbu edirila na mmana oh so ị ga-azụ ahịa n'ụwa niile okay ị nweghị ọ wụ ya ka anyị na-eji asị gị na ị needighị ịga nyewe onye ọbụla nsogbu ọ wụ ụmụnne gị ọ wụ ndị enyi gị bịanụ bịa lee ahịa m maka ụwa niile wụ your market ee e nwere ndị na-azụ ahịa a ndị famili ha na-amadị na ha na-azụ ya onweghị ofu mkpụrụ famili memba nọ na ya ndị niile wụ their business partners si from other parts of the world that is the beauty of it ị needighị ị ga-agwawa mmadụ bịa banye just mewe your ad ị na-eme your ad gị na-enweta ndị mmadụ from outside so ụmụnne m anyị ekwuo na kwufee anyị sị na anyị buru machine gun wee bịa anyị nwere nnukwu ihe anyị na-ekwu taa ị gba anyị nkịtị anyị ga-ekwugide taa ya akụọ elekere nke iri na otu ee ka m mechie ya maka izu ụka ọzọ ka anyị wee nwekwa n'ike inwekwa ụnụ n'izu ụka ọzọ ka m kpọ m kelee m ndị nọ n'ebe a Tania's Kitchen Tania ekele dịrị gị biko anyị na-ekele gị Salome Otisi thank you so much my dear sister I really appreciate okay Salome ee eh, Tania na-ekele gị ọfụma ee eh, ọ sị gị thank you ọ na-ahụ n'anya ndị mmadụ na-abata ebe a na-asị anyị jisi n'ike daalụ unu ha were elele anyị ekele dịrị ụnụ anyị na-ekele ụnụ for coming in taking your time to come and watch us udo dịrị ụnụ izu ụka ọzọ anyị na-elekwa anya ịhụkwa ụnụ ọzọ mgbe anyị ga-ejikwa ihe ọzọ wee wee topic ọzọ wee bịa ọ bụrụ na ụnụ ka nwekwara ajụjụ unu chọrọ ịjụ biko gaanụ n'ihu sendara anyị ya wụ ajụjụ anyị ga-aza ya ụnụ ọ wụbedị na anyị azaghị ụnụ ebe a anyị ga-azakwa ụnụ privately maybe anyị nwetakwa ndị na-ajụ anyị the same ajụjụ over and over anyị wepụtakwa ya ebe a zakwa ya so that ndị ọzọ ga-anụ maka ya thank you so much and we have to take our leave anyị chọrọ ịla now ka anyị wee nwee ike mee ihe ndị ọzọ unu agakwanụ mee ihe ndị unu chọrọ ime chukwu gọzie unu bye
bye bye ekele dịlụ unu